Beni agatadas e beni agataus a un'atubiu nou de Bogaboxi, seus lòmpias e lòmpius a s'acabu de custa istasoni de trexi ca si at acumpangiau po binticuatru atobius. Oi s'ingolleus in Orgòsolo, coru ca batit de sa Brabaxa ca de s'undixi a su catoxi de cabudanni at acatau sa prima editzioni de s'Orgòsolo Film Festival, cinema po denuntziai, gherrai e risisti, Criau e dirigiu de su regista Paolo Carboni e cuncordau de s'assòtziu RTS, Ràdio Televisione Sarda, unu fèstival ca at bòfiu fai de su cìnema un'allistru po pentzai e po fueddai e ca at cracullau temas universalis cumenti deretus umanus, ambienti e traballu, emarginatzioni e identidadi de is logus. Po cuatru gerronadas dimprias sa bidda s'est mudada in unu schermu mannu a suta de su cielu, cuncordendi proietziones, ciaciarradas, cuncertos e passilladas e visitas a is murales famados ca de sempri contant s'istòria de sa comunidade de Orgòsolo. Custu festival non est feti un'atobiu culturali, ma fintzas una baga po torrai a ammentai ca Orgosolo est sempri logu de arreferu po sa resistèntzia e po sa denùntzia sotziali, spraxendi s'identidadi forti e bertera prus a illargu de is làcanas de s'ìsula. S'assòtziu Ràdio Televisione Sarda lassat su canale setantanoe de su digitale terrestre e e arribat a Orgosolo, arribat a Orgosolo pro fai unu festival de cinema e chi bolit contai sa contestazione e sa protesta e s'impegnu sociale de sa genti cun su strumentu de su cinema. Pro su festival si seus acapiaus a su comunu de Orgosolo chi s'at donau ospitalidadi e s'at permitiu de fai una bella edizione, sa prima, e cun s'idea de ndi fai meda atras in su benidori. Po mei est unu praxeri mannu fai parti de custa scuadra, apu tentu su compitu de presentai su festival, de presentai curtzumetràgius, lungometràgius chi funt stètiu presentaus in custas tres diis. Tocat a nai che fai unu festival in una bidda comente Orgosolo est una cosa de importu, poita Orgosolo a s'ispissu est in sa stampa, in is giornalis, est bessia comente una bidda in is annus passaus dificili no, chi at tentu unu passau trumentau e fai cosa aici atividadi culturali podit essi un'agiudu po po custa bidda po po bessiri de de una narratzioni lègia chi at tentu in su tempus passau. Po cantu pertocat is pellìculas chi apu biu depu nai ca is traballus funt meda interessanti poita contant de de lota, de protesta sociali, denùntzia, su tema de su festival est istau declinau in manera diferenti de totus is registas chi ant traballau. Teneus film chi contant de sa lota contra sa tecnologia, de chi contant problemas comenti s'omossessualidadi in sa sociedadi nostra, contant opuru contant de su tema de s'aborto e e prus che totu benint de totu su mundu e custu esti unu unu valori in prus chi tenint chi tenit custu festival poita agiudat a biri ita nc'est a foras de sa Sardigna e de s'Italia puru. S'importàntzia 'e custu fèstival est a est sa prima borta in Orgosolo chi si 'aet una manifestatzione de custu de custu tipu. Est importante pro 'a richiamat siguramente Pratobello, bidu chi proponet lungometràgios e cortometràgios. de protesta, de resistèntzia, de problemàticas chi an àteros pòpulos in su mundu e quindi credo chi Orgoslo siat sa sede prus importante peris pro su chi rapresentat pro sa Sardinna e non solu e duncas credo chi custu tipu de de films podan richiamare non solu sa zente, quindi sos chi sun appassionados de cinema, ma peris registas dae parte dae totu sa parte 'e su mundu, insomma e custu est e custu est importante. Al di là de su premiu chi at àpiu in Venezia in su sessantunu, est istadu importante pro 'a at mantesu Viva s'atentzione siat a livellu sardu siat a livellu natzionale e internatzionale e poi su fatu chi l'est istada dada peri sa citadinantza at sighiu a arraforzare custu collegamentu tra De Seta e sa bidda e e infatis oje peri sos pitzinnos minores l'ischin chie est De Seta e connoschene e connoschene e connoschene su film. e quindi credo chi apat lassadu unu semene importante in custa bidda e quindi custa manifestazione est in unu zertu sensu riprendende su chi at su chi at semenadu issu e isperende chi su semene maturet insomma e siat proficu pro medas operatores de su settore cinematografico insomma ecco. In custu momentu seguramente b'at una tematica importante chi est sa transitzione energetica, quindi in custu momentu a parte già su chi at dadu a rilevanza a s'istampa a livellu a livellu sardu e est importante a torrare a piare e rilanciare custa problematica attraversu unu unu pausu est istadu già propostu eri sero ma magari e intervistende galu prus peri sos intelletuales e politicos eccetera A los faghere bennere a inoghe a los intervistare subra s'argumentu, però a los a los iscobare, naramos, dae sas solitas dae su solitu politichese, nerian beramente ite cherent fagher de sa Sardinna custa zente, cioè est troppu comodu a s'istichire in palas de de su politicamente corretto, e bene. allegare, crarire a sa zente, su populu sardu, ite realmente intendene pro transitzione energetica, si est favorire s'ispeculatzione de custos sennores chi benini dae su mare comente atteras bortas pro si che piare totu e non lassare a nois s'arga o si realmente cheren una Sardinna differente. Su finale est chi finalmente si arribat in portu sa leze 'e Pratobello, ca credo chi siat s'unica arma in custu momentu pro difender sa Sardinna e peri si sa pronùncia positivamente atteras bortas dae sa Corte Costitutzionale, chi reconnoscat sa Sardinna. su diritu in base a s'articulu tre de s'Istatutu de detzidere issa ite nde aere e comente afrontare custa transizione energetica e chi siamas totu cuncordos però a rifiutare custa invasione dae parte de custos Custos pessonazos chi benint dae oras e chi veramente si costruat una transitzione chi siat rispetosa 'e s'ambiente, rispetosa 'e sa zente e rispetosa de totu insomma s'insieme de su populu sardu insomma ecco. Deo so Teresa Podda, so de Orgòsolo e so cuntenta de partetzipare a custa rassegna, pro sa prima rassegna cinematogràfica chi si at in bidda. Mi paret una bella oportunidade, insomma, siat a livellu umanu ma fintzas a livellu de visibilidade custa cosa si at. So istada cuntatada pro aer sos sos traballos chi serbint pro premiare sa zente chi partetzipat a cust'editzione E quindi mi est istau propostu de aer calicosa chi rapresentavat Orgosolo in modu chi sa zente ch'andat poi dae bidda s'ammentet apuntu calicosa de de particolare de sa bidda nostra quindi est apo amus isseperau s'omine su pastore a riposo chi b'at a s'intrada 'e bidda e però imbetzes de aer una perda apo podiu apo pensau de aer una ceramica chi comunque rapresentat apuntu su su su pastore drumiu però fintzas una emina insomma chi est semper comunque una figura carateristica de sos murales nostros, in Orgosolo in pratica oltre a sos murales sun meda identitarios, sun riconoscibiles però sa sa emina per esempio iat at unu ruolu importante, quindi m'est agradau a l'affiancare a su pastore a riposo fintzas una emina Essende in Orgòsolo so istada fintzas alunna de Francisco del Casino e pro annos amus collaboradu paris in chin issu, comente eo àteras pessones, e mi nde so mi so ocupada de sos murales, naturalmente s'istile chi apo comunque s'istile naramos su modu chi apo de mi esprimere fintzas eo est comunque ligadu fondamentalmente a sa figura de Francisco del Casino, a su modu de aer suo. Del Casino insomma est istadu pro nois unu unu mastru, siat a livellu artisticu ma fintzas a livellu umanu E quindi su chi eo, nois semus oe, fintzas su chi eo rapresentat si pro custos premios chi benin daos a custa zente de chi an partecipau a custa rassegna cinematografica, sune propriu de Taxa, sun naramus una una quasi una una una discendenza a su de su traballu del Casino. Bintiduus traballus chi arribbant de totu su mundu e da sa Sardinna nd'arribbant noi. Funt dividius in tres categorias chi funt lungus lungu metragius, curtzus metragius e produxiduras po su po sa televisioni o su web. So Antoniu Conzu, orgolesu faco parte de s'istaff de sa prima editzione de s'Orgosolo Film Festival e apo àpidu s'onore fintzas eris de presentare in anteprima su primu documentàriu meu comente regista, Quo vadis Sardinna, unu documentàriu de impegnu sociale, chi est su tema ovviamente de su de su festival, bene acoltu, pro apo apo una bellissima una bellissima accoglienza e custa prima editzione, isperamus chi non siat s'unica editzione pro Est importanti chi in biddas de su zènere, biddas minores comente a sas nostras, b'apat unu risvegliu culturale o unu proseguimentu de su chi sunt istadas sas sos periodos impinnados, sas edades impinnadas, chi sunt legadas ovviamente pro nois a Pratobello e alle grandi manifestazioni. Est importanti chi appuntu sa cultura torret in custos logos e essat e benzat portada aìnanti fintzas dae sas generatziones futuras. Sa Sardinna est rischiandu unu futuro unu pagu preocupante. Atualmente unu 'e sos risultados, naramos, de sa inchiesta chi apo fatu, ùltima inchiesta, totu sos intervistados an fatu notare ca cultura, traditziones, terrinos sun abbandonados, propriu letteralmente. E custu tritico de abbandono est collegadu tra issu, ca non podimus pensare, sa Su traballu e s'economia siat separau da sa cultura o chi siat separau da su territoriu e da su paesàgiu e sun andende apuntu a un abandonu e su rìschiu est chi in unu futuru nois non siamus prus portatori de sas carateristicas nostras, chi sun endemismos, chi sun apuntu traditziones, chi sun una tzerta cultura chi comunque pervadet, como so allegande in sardu, ma est normale pro nois, no est una cosa, una novidade. In bidda sighimus a acantzare sa traditzione de allegare in sardu, chi poi traditzione no est, est una cosa talmente normale pro nois, est talmente cotidiana chi in effetti non non nos benit particolarmente complicadu fàghere. Est una cosa chi però in medas biddas est mancande e est su primu sinzale chi su futuro no est veramente positivu, ma isperamus semper in unu in unu futuro pròssimu chi sa zente s'abbizet de sa netzessidade de custos de ritrovare e de torrare in palas naramus a su chi est istadu, a su bene de su chi est istadu. In passau est istadu, mascamente in Orgòsolo est istadu medas bortas unu passau complicadu, difitzile, pro medas pro medas problemas, pro medas situatziones, ma custu non bolet nàrrere chi su futuro non podet èssere ròseu. In su filme apo realizadu custu Quo vadis Sardinna, fatzu unu viazu de un'annu in totu sos territorios sardos, a bortas nois semus abituados a pensare a sa Sardinna, fintzas nois sardos, e semus abituados a pensare a sa Sardinna comente una terra de bellesas, e l'est, est una terra de bellesas esteticas, est una terra de cultura, comente ipo narande, e de traditziones, poi però ziras s'angulu e bies a fiancos de custas bellas paesaggios ispiaggias, o Montes o su chi b'at insoma de bellu in palas de ue b'at impresas, impresas oviamente non endemicas e non pensas pro essere natas pro sos sardos, ma multinazionales, impiantos eolicos e fotovoltaicos fatos pro sa ispeculazione, mera ispeculazione, chi guastan su paesaggiu oviamente, crean un'innoranzia colletiva, lassan sa zente in cust'isperanza de traballu chi poi no at essere mai realizada, E custa cosa est unu collegamentu tra su Nord, su Sud, su Centro, non b'at diferèntzias tra su tra sas vàrias zonas, però a a fiancos de Sa Pelosa b'at istruturas industriales, Sa Pelosa est unu un'unicità, una perla rara naramos nois, poi però a fiancos b'at custos custas istruturas, chi sun istruturas chi ti guastan fintas a livellu a livellu de emotzione, a livellu de de sensatzione, ti ti ain dannos Chi est su risultau apuntu de de s'inchiesta mea e quindi custu film at chircau de lu contare in unu traballu de un'annu comente ipo narande at chircau de contare totu custas custas difficoltades custas peculiaridades. Iuve però totu si legat a su cibo quindi a su ite mandiare a su non semus prus capatzes de produrre e de cunsumire su chi nos aimus nois etotu. Semus obligados a andare a su supermercau, non b'at nudda 'e malu Però custu creat unu distacu dae sa terra, creat unu distacu dae sa dae su chi est tuo e dae su chi ischis aer bonu e sanu e ti podet aer andare a dae innantis. Marino e est unu unu progetu chi apu fatu impari cun Marino, si dd'apu nau, depemus fai unu video imparis po unu festival, Marino est nasciu cumenti apu sciu de su festival de sa categoria Tziu Lai. Tziu Lai est ùnicu, inimitàbile. Su chi podeus fai nosu est fai biri a sa genti sa realidadi chi seus bivendi. Su documentàriu contat sa stòria de Una persona chi no arrennescit a biviri una vida normali cumenti totus depint. Seus in Casteddu, Viale Marconi, in mesu a s'arruga. E comei est su canali de Mamarranca. Custu film m'at cambiau sa vida poita apu connotu meda genti chi bivit in s'arruga, temporaneamenti. Agiudai custas personas E' impossibili. Provai ad agiudai custa genti est una ricchezza. No ddu sciu itai. Tui ddu scisi ca est impossibili ma ddu fais comunque. Mi giamu Fabian Volti e vengu da Sassari. Sogu sassaresu, no? Sogu natu in lu tzentru istoricu a Sassari, nonna Elena e semu

A chi sogu, a chi nonna, a chi nonnu, jaja, era una trabagliadora di la campagna e tando eo puru àgiu trabagliadu in campagna e aribari pa dì no? E cusì chi àgiu sempri pinsadu a cumenti lu mundu un pocu è ciambendi. ma non solu a Sassari, in tutta la Sardigna, e chistha cosa pai me era un pogu una cosa di preocupazione, ed ero anni pinsendi di trabaglià un pogu in lu mundu di unu contadinu e di unu pasthori puru, a chi intornu a noi v'era v'erani pasthori, v'erani contadini, v'era nonna chi accuglia l'ariba a terra, i' l'aribari, ripetu no,

E chissu è. E intorno a noi tuttu cantu era ciambendi e si bidia, no, pa ddi, a Fiumesantu una dì ero filmendi inchibi, cosa era nivende, pa totu cussu iscempiu chi v'era a terra, e daboi m'acciappa a dei cosa e mi dumanda, pa ddi, ma tu cosa sei fendi, chisthi filmati cosa ddi fai? Ma io sogu cosa mi ndi fozzu, chi mi sogu interroghendi su cumenti è ciambendi la terra chi sogu vivendi abba, rispettu a chissu chi è unu mondu rurale, pa dì, no,

e Niccu era pa me era Abele, Abele è unu film abbà ma Abele è una figura chi a veru la cunnosci tutti canti lu mondo cristianu pa dì no, a chi l'acciappemu in la Sacra Scritura e e no è diffizzili cumprendi cos'è Abele, Abele è conflittu, Abele è morthi, Abele è fratricidio,

Candu àgiu però posthu in relatzione chissu chi m'avia ditu Francu Buesca, cun chissu chi avia aciapaddu in la Sardigna, a Teulada, a Foni, ripeto, e a Sàssari, a Durgali, e ddus puru in Supramonte, àgiu ditu, eo no àgiu aciapaddu ancora chissu, chissu pasthori.

Is bintiduus film funt stètius seletzionaus daus sa truma de RTS, Radio Televisione Estradale de s'Assòtziu, e funt, apoi sa giuria at seletzionau is bincidoris. Sa giuria ghiada de Daniele Gaglianone biit puru sa presèntzia de Marco Antonio Pani e Daniele Atzeni, connotus registas sardus, e Maria Grazia Caligaris e Maria Angela Pedizzi chi funt fèminas chi traballant in su sociali, Maria Grazia Caligaris faghet una faina importanti aintru is domus de detenzioni e Maria Angela Pedizzi est sa presidenti de s'associatzioni Sardegna-Palestina e fintzas sa selezionatrice de is films de su Festival de Cinema Palestinese Al-Ard. Fatzu parti de sa giuria de custa prima editzioni de s'Orgosolo Film Festival, cinema de lota, de resistentza e de protesta m'at acatau Giustamente ca mi seu intendia veramenti coinvolta in custa in custa rassegna de de cinema, poita deu seu parti de s'Associazioni Sardegna Palestina, chi feus nosu puru unu festival de cinema, ormai seus arribendi a sa bintiduesima edizioni de unu festival chi si narat Al'Ard, chi 'olit nai sa terra, Ca sa terra est meda unu tema meda importanti po chi po appartenenza, po nosu puru in Sardegna sa terra est importanti, apparteneus a custa terra, a custu logu, però teneus finzas is ogus abertus in su chi sucedit in totu su mundu, quindi po custu m'est praxia meda custa custu festival, poita ca Tocat diversus argomentus e diversas stòrias e castiat totu su mundu, oltre a su cìnema de sardus de in Sardegna, apitzus de sa Sardegna. M'est pràxiu meda custa cust'obetura pro totu su mundu e de su restu benendi a Orgosolo no mi podia aspetai diversamenti. Orgosolo segundu mei est una bidda chi bivit in su mundu, connoscit sa lota, connoscit sa resistèntzia e segundu mei nc'est meda cosa chi dd'accomunat a su pòpulu palestinesu chi in custu momentu est resistendi, poita ca su chi cumbatint est tropu prus mannu de issus, però significat ca resistint, ca 'olint abarrai in cussa terra chi ddis apartenit e issus apartenint a cussa terra, quindi non nc'at essi nisciunu modu po nci ddus bogai o po ndi ddus sperdi, poita ca comunque nci seus nosu e nci funt fintzas custas ocasionis de cinema chi serbint po custu puru. Unu festival cumenti s'Orgosolo Film Festival est unu festival de importu meda poita in Sardigna nci funt meda temas importantis chi tenint una relatzioni cun sa cun sa libertadi cun s'incuinamentu cun sa libertadi de su pòpulu sardu, de chistionai sa lìngua sua, de bivi in una terra lìmpia, totu cosas chi nci funt innoi nci funt in atrus logus puru. Unu fèstival cumenti custu chi tratat de argomentus a subra de sa libertadi e de sa dignidadi de sos pòpulos e de sa zente est meda importanti e nc'intrat meda cun Orgosolo po su fatu chi totus connosceus de Pratobello, no? de cando sa popolatzione de Orgosolo mancai fiat una popolatzione de una bidda pitica, s'est ribellada a s'Istadu. Est unu momentu importanti po nasci unu festival de aici, Candu in su mundu su chi istat sutzedende est de meda est meda negativu naramus, meda de de importu negativu podeus narai, cun su chi ch'est sutzedende a Gaza, su chi ch'est sutzedende in in Ucraina, su chi ch'est sutzedende in mesu in mesu mundu podeus narai podeus nai. Comente a membru, si podit nai, componente de su de sa giuria de su festival, potzu nai che su festival in custa prima editzioni ja est partiu beni, poita ci funt medas medas filmis de calidadi cinematogràfica e de calidade puru de sa rivendicatzione chi portat a intro de su film cada unu de custas pellìculas. Nci funt filmis de totu su mundu, nci funt filmis sardos puru, che est una cosa importante creo deo a intro de unu festival chi si fait in Sardigna, poita in Sardigna comente apo nau prima nci funt meda rivendicatziones a fai e E is registas sardos si funt spendendi meda po custu, po custas rivendicatzionis e po fai biri a sa genti su chi est sutzedendi e su chi est sutzèdiu in Sardigna, potzu nai sos is filmis po fai un'esèmpiu de Francesco Bussalai a subra de sa de su disastru chi ant fatu in s'Otucentu, in Noixentus cun seghendi is arboris de totu Sardigna o su filmi de de Massimiliano Mazzotta chi chistionat de su problema de sa lavoratzione, de su traballu de su fluoro e de s'incuinamentu chi custu causat in sa zenti, sas maladias chi custu podet causai e medas medas atras tematicas de importu. Cuatru diis de proietzionis de film in s'Auditoriu Comunali de Orgosolo, dus concertus, unu de is Menhir, is nugoresus Menhir e su nugoresu Gavinu Murgia chi at a presentai su concertu de cosa sua nominau Pisajos. Una masterclass de Daniele Galeone chi est fintzas su presidenti de sa giuria

Che è una presenza che vive nello sguardo. Fachimus musica da medas annos, benimus da inoghe a làcana ca semus nugoresos, amus meda piachere de istare inoghe custu sero in custa manifestatzione in Orgosolo. ca est una est una cuestione de de terra, de tradissiones, chi at bocadu medas grupos de tenore e de ballos e quindi nois semus sempre creschios in custa in custa cosa chi nos dat senso de appartenentzia a custa cultura e l'amus sempre ligau a s'hip hop e insomma podimus narrer chi custu sero amus a facher custu cuncertu e l'amus a dedicare Sos pitzinnos chi sun morende in Palestina e lu semus dedicende fintzas a Graziano Salerno chi est unu poeta nugoresu chi est mortu est mortu custa chida, nos faghet meda piachere, podimus narrer de lu de l'ammentare. Zustu, at nadu zustu, infattis semus medas annos chi sonamus custu genere musicale, amus comintzadu in sos primos annos de su millinovichentunovanta più o meno a fàchere custu custu gènere, a l'istudiare, a lu provare, a registrare carchi cosichedda, poi ja dae tando fimus appassionados, poi in su tempus amus isviluppadu fintzas sa manera nostra de cantare, sa sa manera nostra de iscrivere e cunfrontandenos puru comente at nadu issu cun sos poetas nostros, cussos de sa traditzione sarda, sos cantos a tenore e insomma conoschende zente chi Iscribiat in sardu e amus e amus picadu fintzas dae issos custa custu custu modu de de de cantare custu modu de de iscribere de de contare sas istorias e e nudda semus a sa fine nos azzapamus custu sero in Orgosolo semus meda orgogliosos de essere inoche ca insomma Orgosolo pro nois rappresentat meda sa cultura barbarizzina cussu chi amus sempre sempre viviu cada die in Nugoro puru no est una bidda de zente galana, de zente ospitale, de zente sarda a beru, podet essere solu un'orgògliu essere inoghe custu sero a cantare pro Orgòsolo insomma. Amus isseperadu de cantare fintzas in sardu, non solu in sardu, fintzas in sardu ca est sa limba nostra, pro la mantenner viva sa limba depet essere faveddada e cantada Cantada fintzas de prus de faveddada ca su chi cantas abarrat, tue lu registras e sa zente fra bint'annos si l'ascurtat e narat custos pitzinnos cantaban in sardu. E tando b'est fintzas una una chirca de paràgulas chi tue ses chircande de de mantènnere, de tutelare, de difèndere in sa manera chi chi chi abarren in su tempus e chi no andene perdias insomma comente sutzedit oje ca s'italianu s'est ammisturende chin su sardu, nois imbetzes chircamus de fagher a cumprènnere a sas nobas generatziones a custa zenia insomma de pitzinnos chi su sardu est una limba viva, no est una limba morta, no est una limba chi s'iscriet boh de sa de sos poetas antigos, ma est una limba de oje chi poden cantare finzas in d'unu genere modernu comente a cussu chi semus faghende nois. E poi b'est su fatu puru chi est una musica, chi est una limba meda musicale, su rap arribat deretu e puru ite nàrrere, insomma, cioè a sa fine nos rapresentat sa limba nos rapresentat comente populu, comente comente bidda, identidade, comente fia contende prima, su sensu de appartenentzia b'intrat, poi bi sun certas cantones chi propriu contare certas cosas in sardu Balen de prus de las cantare in italianu, certas cosas si depen narrer in sardu ca certos locos cheren rapresentados in cussa manera segundu mene. Unu ringrassiamentu a sos organizadores de custu bellissimu festival Orgosolo Film Festival chi siat su primu de una longa serie e nudda bos auguramus su mezus e bos ringrassiamus pro nos àere invitadu custu sero inoche chin bos. Salute a mezus bìere.

Fintzas po cust'atobiu so acabau, gratzias po s'ai sighiu po custa stasoni de tres tres. Chi boleis i podeis i sighiri a si sinnalai fatus, eventus e contus, dìnnius a essi contaus, scriei-sì una littera a su giassu bogaboxi punto tv sitzigoro gmail punto com, poita fintzas s'annu chi benit eus a essi innoi cun ideas noas, Sempri cun sa gana de contai sa Sardinnia nosta, ma prus chi atru po fai intendi fintzas sa boxi de bosatrus.